Eagrán uimhir 79 fáilte ar ais chuig an seó táimid beagnach ansin ag deire na bliana the end of the year níl ach cúpla seachtain fágtha Níl ach cúpla eagrán de Gaeilge Weekly fágtha so only a few episodes or editions of Gaeilge Weekly left beimid ag teacht amach le cúpla eipeasóid eile le le trí leagan eile mar is gnách an tseachtain seo chugainn so we'll be coming out with three episodes next week as always ach An tseachtain i ndiaidh sin, ní bheidh aon rud ag teacht amach, Seachtain na Nollag. Beidh leagan amháin ag teacht amach ar Oíche Chinn Bliana, on New Year's Eve, ach ní bheidh an saghas full format ag teacht amach, just leagan amháin, leagan saghas idir an leagan níos líofa agus an leagan níos simplí. agus i ndiaidh sin beimid ag tógáil sos ar feadh cúpla seachtain mar a bhíonn muid i gcónaí i mí Eanáir so we'll be taking a break for a few weeks as we always do in January agus ar ais i lár nó deireadh mí Eanáir. So bhí mé ag iarraidh just an an PSA sin a chur amach to put out that PSA at the start of the episode ionas go mbeidh a fhios ag gach duine so that everyone will know cén plean atá againn anseo ag Gaeilge Weekly le haghaidh séasúr na Nollag agus an athbhliain freisin and for the new year as well as the Christmas season. So, an lá a tháinig Gaeilge Weekly amach an tseachtain seo caite, tháinig rud éigin eile amach ar Spotify agus sin Spotify Wrapped Agus muna bhfuil tú ag roinnt do Spotify Wrapped ar do chuid scéalta ar Instagram agus Snapchat agus gach rud eile, if you're not sharing your Spotify Wrapped on Instagram and Snapchat and everywhere else, cad atá tú ag déanamh? Caithfidh tú do Spotify Wrapped a roinnt, tá gach duine eile, tá siad. desperate chun fáil amach to find out cad a bhí tú ag éisteacht leis i mbliana what you were listening to this year agus caithfidh tú é a roinnt, tá sé an-an-tábhachtach. Muna bhfuil a fhios ag daoine eile you know cén saghas vibe a bhí agat i mí Bhealtaine if other people don't know what type of vibe you had in in May cad atá siad chun déanamh what are they gonna do tá sé tá sé tábhachtach so Is mise ceann de na daoine sin a bhíonn i gcónaí ag roinnt mo Spotify Wrapped is cinnte nach bhfuil suim ag éinne that no one really is interested i yeah má tá mé sa 0.1% de top listeners le Ed Sheeran nó nó pé pé dhuine atá ann I don't think anyone cares from the 0.2 top percent of Ed Sheeran listeners or whatever ach tá mé chun labhairt beagainín faoi Wrapped inniu

ó Spotify maidir le Gaeilge Weekly ach beidh mé ag labhairt faoi sin níos cóngaraí do dheireadh an phodchraoladh so I'll be speaking about that closer to the end of the podcast. So, ar dtús, cén amhrán a bhí agam ag uimhir a haon? Bhuel, bhí Closer to You le The Coronas ag uimhir a haon so is féidir leat dul agus éisteacht leis sin má tá tú ag iarraidh. Tháinig sé amach. blianta ó shin, it came out years ago, níl fhios agam, 2011 b'fhéidir, 2012, tá an laptop agam anseo, I have the laptop here, so déanfaidh mé seic anois ach yeah tá sé ón albam sin, 2011. So. Bhí beaganín eagla orm ar dtús nuair a d'oscail mé an Wrapped mar an bhfuil fhios agat bíonn na scéalta agat nó na scáileáin difriúil, the different screens, agat nuair a osclaíonn tú an Wrapped agus tá amhrán difriúil ag seinm ar ghach. scáileán nó ar gach cuid den scéal, gach cuid den Wrapped every part of the Wrapped there's a different song playing agus an chéad cheann a bhí ar siúl nuair a d'oscail mé an an Wrapped bhí sé cén t-ainm atá air? Biology! le Girls Aloud agus bhí mé ag smaoineamh no, please no, ná habair liom anois go bhfuil Girls Aloud agus Biology agus sin ceann de na níos girly songs, b'fhéidir, atá ag Girls Aloud. Bhí mé like, ná. hinis dom go bhfuil Girls Aloud ag m'uimhir a haon ach míle buíochas ní raibh mar bhí an saghas big reveal of the top song bhí sé ar an gcéad chuid eile den Wrapped the next bit of the story or next bit of the rap so buíochas le Dia ach you know níl listen níl níl náire orm chun rá uaireanta go mbíonn mé ag éisteacht le Girls Aloud Tá cúpla bangers acu, like Biology, sin an-mhaith, agus an ceann b'fhéidir níos cáiliúla, Call the Shots, is aoibhinn liom an t-amhrán sin. Is aoibhinn liom cúpla amhrán le Cheryl Cole, cúpla de na solo songs a rinne sí, níl a fhios agam cén t-ainm atá uirthi anois, I don't know what.

listen, ní raibh siad ansin sa top five nó aon rud mar sin, so bí cúramach. Níl mé níl mé ag rá go dtaitníonn siad go mór go mór liom ach ó am go ham eh, is maith liom agus sin sin an rud faoi Wrapped agus sin ceann de na drochrudaí ag baint leis i mo thuairimse, one of the bad things in relation to it is tá bias ollmhór agus tá sé an-chlaonta chuig amhráin a thosaigh tú ag éisteacht leo ag tús na bliana so it's very biased towards songs that you started listening to at the start of the year. Go háirithe domsa mar gheall ar an gcaoi a bhíonn mé ag éisteacht le hamhráin ar Spotify so especially for me because of the way I listen to songs on Spotify. Go bunúsach, an rud a bhíonn. mé ag déanamh ná so the thing that I do is tá playlist agam le haghaidh gach bliain ó nuair a thosaigh mé ag baint úsáid as Spotify. So thosaigh mé ag baint úsáid as Spotify i 2015, ceapaim, so tá playlist agam darb ainm, I have a playlist by the name of 2015 whatever, tá. teideal air, some like a kind of bad album title or something, you know, tá rud éigin agam ansin ach 2015 whatever. Ceann le haghaidh 2016, ceann le haghaidh 2017, ceann le haghaidh 2018 agus gach bliain i ndiaidh sin. So Níl sé sin bainte le hamhráin a tháinig amach sa bhliain sin, so that's nothing to do with the songs that came out that year, ach amhráin a raibh mé ag éisteacht leo sa bhliain sin. So, mar shampla. Ar an gcéad lá de 2025, on the first day of 2025, cruthóidh mé playlist nua I'll create a new playlist darb ainm 2025 agus má thagann mé ar amhrán an lá sin nó ar an dara lá mí Eanáir an tríú lá mí Eanáir agus aon lá i 2025 agus taitníonn an t-amhrán sin liom cuireann mé sa sa playlist sin é ok agus fiú más rud é go go bhfuil mé ag éisteacht b'fhéidir le hamhrán a tháinig mé air blianta ó shin even if I kind of am listening to a song a lot in 2025 that I came across years ago fós cuireann mé sa playlist sin é I'll still put it in that playlist so tá sé go hiontach mar is féidir leat dul ar ais agus tá mar shampla 2019 tá an playlist fós agam ar mo fón agus is féidir liom rá Ó, tá The Soundtrack of my twenty nineteen agam anseo. Is féidir liom dul go 2020 agus tá gach rud san ord céanna mar a chuir mé isteach iad ar dtús, so everything's in the same order as I put them in at first. So is féidir liom dul b'fhéidir ceathrú thíos. sa playlist ag kinda quarter down to the playlist agus deirim ó so hiad na saghas amhrán a raibh mé ag éisteacht leo ag tús covid agus nuair a thosaigh an lockdown nó más rud é go raibh samhradh iontach agam i 2022 if I had a great summer in 2022 is féidir liom dul go 2022 leathbhealach thíos half kinda way down agus ó Sin iad na hamhráin a raibh mé ag éisteacht leo i rith an tsamhraidh sin. Ach ceann de na drochrudaí leis sin, ar ndóigh, i mí Márta, mí Aibreán, mí Bealtaine, mí Meitheamh, i gcónaí bíonn mé just ag cliceáil shuffle ar an playlist 2024, ag éisteacht leis an playlist sin an bhliain ar fad, agus mar gheall air sin, na hamhráin a chuir mé isteach iad ag b'fhéidir mí Eanáir nó mí Feabhra ag tús na bliana, bíonn siad ag teacht aníos arís is arís is arís, they come up again and again and again. So mar gheall ar sin, seans maith pé amhrán a bhfuil mé gafa leis i mí Eanáir agus mí Feabhra, beidh sé an-ard sa Spotify Wrapped and that was the case le Biology, mar shampla, Girls Aloud, bhí sé uimhir a cúig déag, b'fhéidir. ach Closer to You. Tháinig mé ar an amhrán sin don chéad uair i mí Eanáir, I came across that song for the first time in January. An rud céanna anuraidh, bhí Two A.M. le Foals agam mar uimhir a haon anuraidh agus is aoibhinn liom an t-amhrán sin. Ceapaim is fearr liom an t-amhrán sin i gcomparáid le Closer to You ach bhí sé uimhir a haon mar gheall gur tháinig mé ar an amhrán sin because I discovered that song i mí Eanáir nó mí Feabhra, ceapaim, literally, b'fhéidir, an chéad coicís den bhliain i 2023. Ach, ar aon nós, bhí Closer To You le The Coronas thuas ansin. Bhí sé suimiúil mar, ar ndóigh, tugann an Wrapped an Top Five dhuit, so, Wrapped gives you the Top Five, ach ansin, Tá Top One Hundred agus freisin tugann sé playlist duit déanann a lán daoine dearmad ar seo a lot of people forget this tá playlist agat ansin i ndiaidh Wrapped le the Top One Hundred Songs of 2024 agus is féidir leat dul ar ais agus 2023 a fheiceáil 2022 agus gach bliain eile so bhí mé ag féachaint sin agus as an Top Fifty an Top 50 tá sé seo dochreidte domsa ar aon nós ní raibh ach dhá amhrán sa Top Fifty a tháinig amach i mbliana, There are only two songs in my Top Fifty that came out this year, Shooting Star le Jazzy agus bhí sin uimhir fiche sé, ceapaim. Muna bhfuil aithne ag daoine ar Jazzy, tháinig sí amach really nó tháinig sí ar an bhfód, le cúpla bliain anuas just kind of came on the scene in the last few years agus bhí cúpla number ones aici in Éirinn is vocalist í, déanann sí a lán vocals ar saghas electronic tracks so má tá aithne agaibh ar Belters Only in Éirinn saghas beirt DJs as Baile Átha Cliath a bhíonn ag déanamh a lán tracks as deep house nó dance tracks is dócha agus tá a lán, bhuel tá siad an-rathúil le cúpla bliain anuas, they've been very successful over the last few years. Go minic bíonn Jazzy ag canadh ar na tracks sin so Shooting Star le Jazzy bhí sé thuas ansin ach an ceann eile, a bhí sa Top Fifty a tháinig amach i mbliana agus gan dabht an t-amhrán is fearr liom a tháinig amach i 2024, sin Favourite le Fontaines DC. Tá 'fhios agam go bhfuil sé ana saghas trendy anois chun a bheith gafa le Fontaines DC, it's very trendy now to be kind of obsessed or really into Fontaines agus muna bhfuil aithne ag daoine ar Fontaines, cinnte go bhfuil ag an chuid is mó de dhaoine ag éisteacht. Fontaines DC. Is banna ceoil iad as, ceapaim an chuid is mó acu is as Bleá Cliath iad ach ceapaim go bhfuil cúpla ceann acu as áiteanna eile timpeall na tíre. Caithfidh mé b'fhéidir é sin a chuartú I have to maybe look that up but I think most of them are from Dublin, maybe some of them from other parts of the country, níl mé 100% cinnte. Ach is. Banna ceoil saghas, ah tá sé deacair chun genre a chur orthu, it's difficult to put a genre on them, I guess kind of indie, indie alternative rock, saghas cosúil leis sin. A lán daoine a thaitníonn mar shampla, wait, listen tá an cheol a bhíonn siad ag déanamh go hiomlán difriúil ó Oasis, mar shampla, ach má thaitníonn Oasis leat, b'fhéidir taitníonn Fontaines leat, b'fhéidir níos mó má thaitníonn Arctic Monkeys leat. Ah, no, tá siad go hiomlán difriúil, they're completely different, ní féidir liom é sin a rá, I can't say that just because I like both bands. Ach, you know, Fontaines, tá sé greannmhar mar dúirt a lán daoine liom, a lot of people said to me le cúpla bliain anuas, oh, caithfidh tusa a bheith gafa le Fontaines. You have to be really into Fontaines mar you know tá a fhios acu go bhfuil suim agam i gceol cosúil leis sin ach ní raibh agus ní raibh aon amhrán Fontaines DC cloiste agam really roimh an bhliain seo. I hadn't really heard any Fontaines DC songs before this year. agus níl fhios agam, i gcónaí chuala mé an t-ainm agus bhí fhios agam, you know, chonaic mé cúpla pictiúr acu agus b'fhéidir go raibh mé beagáinín judgemental because I was thinking, oh that's too far out there, tá sé ró alternach domsa, it's too alternative for me. Ach ansin tháinig siad amach leis an albam nua seo Romance i, níl fhios agam, mí Lúnasa b'fhéidir, mí Mheán Fómhair, around August or September agus thosaigh mé ag éisteacht leis. Agus bhí mé like, ceapaim, ní tharlaíonn sé seo go minic agus ní dhéanaim é seo go minic, I don't do this often, ach shuigh mé síos agus d'éist mé leis an albam iomlán ó thús deireadh. Now, ní raibh ach deich, ní raibh deich amhrán so bhí sé níos éasca é a dhéanamh, it was easier to do it. Ach, ar ndóigh, mo, mo ghlúinne, ní bhíonn muid ag déanamh rudaí cosúil leis sin, in my generation, we don't really do things like that, just bíonn muid ag éisteacht le single anseo, single ansin, rud éigin ar TikTok, ní bhíonn muid actually ag ag suí síos agus ag éisteacht le halbam iomlán ach rinne mé é sin le Romance le Fontaines D.C agus bhí sé go hiontach. Favourite? Starburster? Bug freisin, tá 'fhios agam gur iad sin na na cinn saghas is mó ach you know sin iad na cinn a thaitníonn níos mó liomsa ar aon nós those are the ones that I like most so I like the mo more commercial ones I guess ach bhí cúpla ceann eile freisin a thaitníonn go mór liom chomh maith In the Modern World mar shampla ceann ó ó halbam eile darbh ainm Skinty Fia agus an t-amhrán sin Roman Holiday so another one from the album Skinty Fia that came out a few years ago um by the name of Roman Holiday is aoibhinn liom an t-amhrán sin agus yeah just tá rud éigin fúthu there's something about them is aoibhinn liom an saghas fuaim atá acu the kind of sounds that they have agus thosaigh mé seo an rud nuair a éirím gafa le banna ceoil nó le dhuine éigin a bhíonn you know just amhránaí duine éigin a bhíonn ag cruthú so someone who's kind of a creator someone who creates things or a band Tá sé go hiontach you know má thaitníonn an ceol liom má thaitníonn an an ealaín liom it's great if I like the music or the art ach tá sé i bhfad níos fearr má thaitníonn ní amháin an ceol liom not just the music ach freisin má thaitníonn an duine liom agus má tá sé suimiúil éisteacht leis an duine sin. So thosaigh mé ag éisteacht le cúpla agallamh le Grian Chatten, started listening to a few interviews with Grian Chatten, the kind of lead guy, an príomhamhránaí le Fontaines DC, agus tá sé an-suimiúil. em agus ana sounds agus tá sé ana suimiúil chun chun éisteacht leis agus an saghas dearcadh atá aige ar an saol the kind of perspective or opinion he has on life agus tá lán meas agam ar Grian Chatten as na rudaí atá feicthe agam uaidh as the things I've seen from him so ag tnúth go mór le éisteacht le níos mó Fontaines DC i 2025 agus. Amhrán amháin eile a bhfuil mé ag iarraidh a lua, one other song that I want to mention. So, ceapaim, má, like, más rud é go gcaithfidh mé amhrán amháin a phiocadh amach as an bhliain seo, so is cuma má tháinig mé ar an amhrán seo i mbliana, má tháinig sé amach i mbliana, is cuma faoi sin, doesn't matter whether I found it this year or kind of started listening to it this year or if it came out this year, ach amhrán amháin. a bhí domsa saghas an soundtrack domsa i 2024 caithfidh sé a bheith Broken Arrow le Noel Gallagher's High Flying Birds oh dochreidte tá 'fhios agam go mbíonn mé i gcónaí ag labhairt faoi Oasis agus na Gallagher Brothers na deartháireacha Gallagher ar an bpodchraoladh anseo I know I'm always speaking about them on the podcast here ach Tá siad an-an-cool ar fad agus ba cheart dom labhairt leo i mo thuairimse, I should speak about them, they're so cool and and so brilliant in the the music they make agus go dtí go dtí seo nó go dtí 2024 i gcónaí thaitin an solo stuff le Liam go mór liom, so I always liked Liam's solo stuff agus Oasis ar ndóigh ach na rudaí agus na hamhráin agus na halbamanna a rinne Noel. ina saghas solo career ní raibh mé 100% cinnte, I wasn't 100% sure really, ach thosaigh mé ag éisteacht le níos mó agus níos mó Noel Gallagher i mbliana agus tá a lán amhrán iontacha aige. Ceapaim mar gheall go mbíonn mé ag éisteacht níos mó le Liam agus ní amháin an ceol ach freisin arís ag éisteacht le agallaimh agus podchraoltaí le Liam, agus bíonn Liam i gcónaí ag rá oh ní maith liom an ceol a bhíonn Noel ag déanamh I don't like the music that Noel does bíonn sé i gcónaí ag déanamh saghas cosmic, disco, alternative níl 'fhios agam cheannaigh mé isteach beagainín leis an propaganda I bought into the propaganda a little bit agus actually just déanann sé a lán de na hamhráin a bhíonn sé ag déanamh just gnáth rock and roll agus gnáth rock nó indie rock a bhíonn ann agus Broken Arrow Sin an-an-mhaith. Níl clue agam cathain a tháinig sé amach, I don't have a clue when it came out. Ceapaim b'fhéidir arís 2011, 2012 agus de ghnáth ní thaitníonn ceol ón tréimhse sin go mór liom, normally I don't like music from that period. that much really ach em déanfaidh mé seic anseo yeah 2011 an chéad saghas albam debut albam a bhí aige tá sé track uimhir a track uimhir a hocht ansin aka Broken Arrow níl fhios agam cén fáth a bhfuil aka air ach sin an teideal atá air má tá aon duine ag iarraidh éisteacht leis.

i mbliana agus bhí díoma ionam féin, I really was disappointed in myself agus bhí sé cosúil le a reminder, chuir sé i gcuimhne dom, it reminded me go gcaithfidh mé éisteacht le níos mó Loyle Carner mar tá a chuid ceoil chomh cumhachtach, his music so kind of powerful and just so good, tá sé chomh maith, you know, is féidir leat a lán focal a úsáid nuair atá tú ag labhairt faoi cheol, you can use a lot of words when you're speaking about music ach really.

sa liosta sin, sa Top Five. Beidh sé ar bharr na gcairteacha, he'll be at the top of the charts, in my charts, ar aon nós, in 2025 agus seans, ceapaim, I think, ceapaim, go bhfuil Loyle Carner ag teacht amach le albam nua i 2025 ach níl mé cinnte, caithfidh mé, arís, tá mé cosúil le Jamie ar Joe Rogan anseo ag déanamh a lán taighde, Loyle Carner 2025 album. OK, níl aon nuacht faoi so b'fhéidir nach bhfuil sé or níl pleananna aige fós or níl na pleanaithe foilsithe aige, he hasn't published the plans ar aon nós. Ach sin é maidir le mo Spotify Wrapped féin. Freisin na podchraoltaí agus na gnáthphodchraoltaí ceapaim, na na cinn céanna mar a bhí agam i 2023. Sin a lán cinn maidir le Formula One, caithfidh muid an Formula One reference a fháil. Isteach ansin, we have to get the F1 reference in there now, ach b'fhéidir go mbeidh sé níos deacra chun labhairt faoin Formula One gach seachtain idir anois agus deireadh mí Feabhra mar níl aon F1 ar siúl. Bhí an rás deireanach, rás deireanach don séasúr seo ar siúl cúpla lá ó shin in Abu Dhabi agus anois tá an séasúr críochnaithe go dtí, ceapaim, an, an t-ochtú lá is fichead de mhí Feabhra, it's over until I think 28th of February or around then, tús mhí Mhárta. b'fhéidir, ach ceapaim i mbliana don chéad uair, bhuel, i mbliana, 2025, don chéad uair riamh, tá sé ag tosú i mí Feabhra. Cosúil le gach spórt, tá níos mó rásaí, níos mó rudaí, tá an séasúr ag éirí níos faide, the season is getting longer and bigger and more things all the time and more races, more games in other sports agus sin an chaoi mar a bhíonn sé ag dul, so bhí Bring Back V10s ansin, podchraoladh iontach. bainte le stair an Formula One agus ag féachaint siar ar na hochtaidí, na nóchaidí agus na noughties freisin. Ag gach episode bíonn siad ag díriú isteach ar rás amháin nó imeacht amháin, they kind of focus in on one episode or one race, excuse me, or one kind of event in Formula One agus bíonn siad ag labhairt faoi gach rud a tharla sa rás sin agus gach rud a bhí ag tarlú timpeall i Formula One ag an am, everything that was happening around Formula One at the time. Freisin Rufus Rice, nó Radio Rufus, sin an t-ainm atá ar an bpodchraoladh so bhí mé ag labhairt faoi sin cúpla mí ó shin ar an bpodchraoladh nuair a raibh mé ag labhairt faoi my favourites i mbliana so tá sé seo beagáinín cosúil leis sin ach beagáinín difriúil. Radio Rufus an-mhaith. Caithfidh mé arís cosúil le Loyle Carner Bhí sé cosúil le reminder domsa go gcaithfidh mé éisteacht le beagáinín níos mó de sin mar cuireann sé ag gáire mé i gcónaí, it always makes me laugh agus tá sé an-an-mhaith ar fad. Agus Crime World freisin, thosaigh mé ag labhairt le Crime World, le Nicola Tallant le cúpla mí anuas, níl 's agam an raibh sé sa top five ach scríobh mé síos é anseo, I wrote it down here mar bhí mé ag iarraidh shout out a thabhairt do Crime World agus gach rud ar siúl le Gerry the Monk Hutch le cúpla mí anuas, tá 'fhios agam go raibh mé ag labhairt faoi ar an bpodchraoladh I know I was speaking about it on the podcast and mar gheall ar sin agus mar gheall go mbíonn mé chomh gafa le rudaí a bhíonn ar siúl timpeall ar na Hutches agus freisin uaireanta na Kinahans, tá Crime World le Nicola Tallant agus Niall Donald an-an-mhaith ar fad agus tagann siad amach le neart eipeasóidí, they come out with a lot of episodes, b'fhéidir eipeasóid in aghaidh an lae. beagnach almost like an episode a day so bhain mé sár taitneamh as sin agus cinnte i 2025 beidh sé níos airde in 2025 it'll definitely be higher ach tháinig mé air sách déanach i rith na bliana I came across it kind of fairly late during the year agus ansin tá na staitisticí againn le haghaidh Gaeilge Weekly bhuel na Wrapped an Wrapped againn le haghaidh Gaeilge Weekly agus dochreidte ar ndóigh Ba é seo saghas an chéad bhliain iomlán atá againn mar phodchraoladh mar thosaigh muid i mí Aibreáin 2023 ach ní raibh muid ar an bhfód ach ar feadh, cad é sin, ocht, ocht mí? seacht, naoi, naoi mí an bhliain sin so mar gheall ar sin bhí na huimhreacha go léir suas ach ceapaim go mbeadh na huimhreacha suas ar aon nós, más rud é go raibh bliain iomlán againn, 2023, I think the numbers will be up on 2023 even if that was a full year anyway. Mar ar ndóigh, tá na staitisticí agus na huimhreacha ar fad agamsa ar Spotify Podcasters, Spotify for Creators an t-ainm atá air, so is féidir liom féachaint ar ar na huimhreacha sin gach lá den bhliain. Ní caithfidh mé fanacht go go mí na Nollag agus Spotify Wrapped. Bhí 7,000 duine le Gaeilge Weekly mar cheann de na Top Ten Podcasts a bhí acu, so 7,000 duine ag éisteacht le Gaeilge Weekly chomh minic sin go raibh Gaeilge Weekly mar cheann de na Top Ten Podcasts. Ansin bhí 1.7 míle duine le Gaeilge Weekly mar an podchraoladh is mó acu so 1.7 thousand people had Gaeilge Weekly as their kind of biggest podcast or their favourite podcast, well their favourite I'm not sure ach an podchraoladh a raibh siad ag éisteacht leis níos mó ná aon cheann eile i mbliana, the one they were listening to more than any other one, so bhí 1.7k top fans mar a ghlaoitear air againn ar Spotify. Dochreidte agus Bhí mé ag labhairt faoi seo ar an leagan níos líofa, speaking about this on the more fluent version, so b'fhéidir níl mé chun labhairt faoi ar an leibhéal céanna anois, I'm not going to speak about it on the same level now and as much, ar an méid céanna, ach taispeánann sé sin an méid fonn atá ar dhaoine chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus chun an Ghaeilge a fhoghlaim gan na sean-acfuinní, to learn Irish without the, em, the old resource. It shows how much enthusiasm and eagerness people have and how much will people have to learn Irish and learn it in a new modern way, i mbealach nua-aimseartha, i mbealach comhaimseartha agus i mbealach spreagúil, in a kind of exciting way, agus nach bhfuil daoine ag iarraidh éisteacht le, bhuel, braitheann sé ar an duine ach go bhfuil daoine óga ar aon nós agus a lán daoine óga ag iarraidh just éisteacht faoi spórt. taistil, an deireadh seachtaine, just gnáth rudaí a bhíonn muid ag éisteacht leis an t-am ar fad agus gurb ea, amach uaidh. You know, níl muid ansin mar gheall ormsa ach tá muid ansin mar gheall oraibhse agus sibhse ag éisteacht gach seachtain, we're not there necessarily because of me but because of you guys and of you guys listening every week agus táim fíor bhuíoch as an tacaíocht, táim fíor bhuíoch as na teachtaireachtaí a bhíonn ag teacht isteach, as gach rud a chruthaím ag Learn Irish Online, out of everything I make at Learn Irish Online bíonn níos mó saghas thank yous agus níos mó ríomhphoist ag teacht isteach ag gabháil buíochas le Gaeilge Weekly níos mó ná aon rud eile, people kind of sending emails and messages thanking. for gaeilge weekly more than anything else that we do on the membership or on the instagram or youtube so míle míle míle buíochas guys as sin agus cinnte go mbeimid fiú níos airde i 2025 agus taispeánann spotify duit freisin cén áit a raibh tú sna cairteacha nó cén saghas cad a bhí mar an áit is airde a bhí agat agus an suíomh is airde a bhí agat sna cairteacha, what was the kind of highest spot you had in the charts this year? Agus bhí muid, bhí lá éigin i mí Lúnasa, bhí muid ag uimhir a caoga a haon i gcairteacha na hÉireann. Agus ceapaim anois agus mise ag taifeadadh tá muid ag uimhir a hochtó cúig. Agus níl mé in ann míniú daoibh cé chomh deacair agus atá sé sin agus, as, Dhá sheachtain is caoga i mbliana, out of fifty two weeks this year. Ceapaim go raibh muid sna cairteacha thart ar tríocha dó nó tríocha trí de na seachtainí sin agus beagnach gach seachtain de na seachtainí sin bhí, ar ndóigh, tá na charts déanta as two hundred podcasts, the charts are made up of two hundred podcasts. as beagnach gach seachtain ina raibh muide sna cairteacha so out of every week that we were in the charts b'fhéidir gach seachtain, ceapaim, níl mé céad faoin gcéad cinnte I'm not one hundred percent sure ach beagnach gach seachtain agus gan dabht díreach anois definitely now as I'm speaking níl ach podchraoladh amháin sna top two hundred in Éirinn nach bhfuil i mBéarla there's only one podcast in the top two hundred in Ireland not in English agus sin Gaeilge Weekly táimid ansin os comhair Podchraoltaí le Sky News, podchraoltaí le bbc News, podchraoltaí le a lán a lán airgid ó RTÉ, podchraoltaí ó you know daoine i Meiriceá arís le a lán airgid acu agus a lán backing. Níl mórán podchraoltaí neamhspleácha, there's not many independent podcasts cosúil le Gaeilge Weekly ansin. So taispeánann sé sin. Cé chomh láidir agus atáimid le chéile shows how strong we are all together agus míle buíochas as a bheith ag éisteacht guys agus as an fonn atá oraibh for your kind of enthusiasm chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge nó seans well níl siad ag éisteacht leis an leagan seo probably not listening to this version but bíonn a lán daoine you know lán líofa ag éisteacht leis an leagan níos líofa a lot of people are fully fluent listen to the more fluent version agus bíonn siad